ọ na-abụ onye chọkọta ihe ukwu o bute agba enyi maka na ọ bụ ihe onye tụrụ n'ahịa ka a ga-azụtara ya mana onye sowere ka anụ si atọ wee riwe anụ ma o righị anụ mmadụ o rie anụ udele uru adịkwa n'ụkwụ ụkpalụ ntị adịkwa Amarachi ka a jụrụ what do you bring to the table Amarachi a na-etigharị na-agbagharị maka na ọ naghị akpata nri o chefuru na ụtọ abụ ọsọ nne enwe nke a dịrị maka ndị ntorobịa ndị gaje ịlụ di na nwunye n'ọdịnihu ị chọọ ịlụ di ma ọ bụ chọọ ịlụ nwunye gbakwa mbọ ka ị lụta onye ga-abụ mkpa daa n'ezinụlọ ma ọ bụ i nwee nsogbu ọ tụnyere gị aro ọ dụọ gị ọdụ ọ kasikene gị obi onye ahụ ị na-akwado ịlụ ama na ọ bụ maka ukwu ahụ o nwere ma ọ bụ ara ahụ o nwere mere i ji chọọ ịlụ ya ama na ọ bụ ogologo ya ka ị chọjere ama na ọ bụ maka ọcha ọ dị ka ọ ga-abụ ị kpọrọ ya aga ebe ndị enyi gị nọ ha na-asị nna i bu ya o nna i bu ya o ị na-achị kwe kwe kwe kwe isi ahụ e kpuchiri weavon akọ anọkwa ya uche adịkwa ya ị nọrọ na mkpa o nwekwara ihe ọ ga-emere gị a na-erikwa mma eri Onyema nke ahịa ya gwụrụ n'ọdụ ahịa o wee tụọ ahịa n'abalị ehihie ahụ ahịa batara kwa ụlọ ahịa ya gbara ọkụ ahịa niile na ego niile ọ tụfuru etu a ka ha cha si wee gbaa ọkụ ma ego o biri ebi wee zụọ ya bụ ahịa ha niile si etu a gbaa ọkụ etu a ka nwoke si wee lachigha ya na square one onye nwe ọdụ ahịa arụgharịa anya tikwuo onye ego Onyema akwụlima ụgwọ ọdụ ahịa ọ nọ nga na ọ ga-akwụgharị ụgwọ ụlọ n'ọnwa abụọ na-abịa abịa ọnụ ụlọ abụọ o bi n'ime ya o nwe ebe a hụrụ ego nwekwanụ ebe e bu n'obi ego si wee ga-abịa ọ ka na-akwụ ụgwọ ndị o ji ka m gwa gị ihe e ji alụ nwaanyị nwere akọ Onyemaechi akpadochaana ka ọ lọọ ụlọ gaa dina ala ihe ọ hụrụ o mewe nwunye ya bụ ihe kpọrọ ya sị ya di m emena etu a ebe ọ bụ na anyị bi ọnụ ụlọ abụọ ka anyị gaa chọrọ otu ọnụ ụlọ anyị na ụmụ anyị abụọ anyị ana birigodi ebe ahụ anyị achọọ ọnụ shop ọ bụrụgodi ebe zoro ezo anyị anọrọ ebe ahụ ọ bụrụgodi ọkara ọdụ ahịa anyị na mmadụ ekee ya ihe a abatacha di ya anya oriakụ ya kọwara ya mkpa ọ dị isi etu a were mee ya ha buru obere ahịa ha nke ọkụ na-agbataha na obere nke nọ na packing store ha ewere ya bido na ebe ọ bụ na a maara na di ya a maara na di ya bụ brand na ebe ọ bụla ọ nọ a ga-achọ ya abịa etu a ka nwoke si wee butuo wee mee ihe ahụ nwunye ya gwara ya taa ọ naghị ejizi nwunye ya egwu egwu maka na ha nọ n'ebe ahụ rụpụta ụlọ nke aka ha nọrọ n'ebe ahụ gbaa ala ebe ha ga-arụ ọdụ ahịa nke ha ya mere okwu nwunye ya na-adaruzi ala ihe ọ bụla o kwuru ozugbo meere ya ahụ maka na o soro tụnyere ya aro ihe o mere o ji wee bụrụ ihe ọ bụ taa gwa m ma ọ bụ na nwunye ya bụ oyoke ma ọ bụ na o ji maka ukwu ma ọ bụ ara ma ọ bụ ogologo ma ọ bụ ọcha ma ọ bụ nwee ihe o ji maka ya wee lụ ya ọ bụ na ihe ọla ndụ nwoke a nwere ka ọ ga-adị na ọ bụrụ na ọ bụ n'ala ili ka ọ ga-anọ maka oke echiche ma ọ bụrụ nọ n'otu ọrịa ma ọ bụ laa n'ụlọ ṅụwazie kaikai nọrọ n'echiche gekwana ya m ntị ọ bụrụ na i bihie aka n'ihe ọ bụla ị hụna na alụmdi na nwunye kpachakwa anya hie asaa n'anya maka i bihie aka ebe ahụ ọ gwụkwala ka ọ dị nwoke ka ọ dị nwaanyị kpachaa anya họrọ onye ọ ga-abụ gị na ya a na-erikwa fine boy eri nke e ji eri fine girl eri ọ mgbe ị lụchazie bi afọ abụọ ka ị ga-ama na o nwe ihe ukwu ahụ bụ mana na a na-eri mma eri ọ kwa onye ị lụrụ ga-akọwa ma ị ga-aga far na ndụ a ma ị ga-aka nọ ebe ị nọ site na onye ị lụrụ ka a ga-ama ma ị ga-amụju ụmụ gị oyi ma ụbụrụ ha ọ ga na-aghọ nkọ onye ị lụrụ ga-akọwa ma ị ga-ebi ogologo ndụ ị ga-agbabiri n'ike onye ị lụrụ ga-akọwa ma akụnụba gị ọ ga-abawanye ma ọ ga-etikpọ ị chọba ịlụ nwaanyị alụkwana oyokim alụkwana ije ngala alụkwana sị na ọ maka mma chọma onye maara ihe ka ọ mara mgbe iwe were gị ka ọ mara mgbe agụụ gụrụ gị o nwee ka ọnọdụ dị ma ọ bụ ji gwụ n'ọba o were egwu na amụ ọ ghọta gị ọ nagide gị mara na ọ bụ ihe ndaba mara na ya bụ ọnọdụ a ga-adịgide maka oyokim amakwa mgbe ji gwụrụ n'ọba o lepụ anya hụ na ji agwụna n'ọba ọ na-aza oku ike maka na ji gwụ n'ọba oyokim azama oku ike ntị adịkwa ya gazie